Afa m bụ Nwaada Nnamoko Innocentia Ozioma. Esi m na Nkanu East Local Government Area, Akpọfụ. Afa m bụ Ụkachukwu Vera Ebubechukwu. Abụ m onye Obiohia n'Ideato South Local Government in Imo State.
Afa m bụ Augustine Ezeoke. Abụ m onye amii Akaeze Ebonyi steeti, Akaeze Ukwu Ebonyi steeti. M bụ Uke Ọlụchi. Abụ m onye Oluku na Nkanu East Local Government, Enugu steeti. Abụ m Maazị Uchenna Okoro. Esi m na ee Arochukwu nke dị na Abia steeti chi foo n'ụtụtụ ihe anyị na-ekene n'ụtụtụ bụ ịgba njigo ma ọ ịgba njiwo o luo n'abalị a sị gị ka chi foo ọ sị ka ọ bọọ ka anyị si ekene mmadụ n'ụtụtụ bụ ị bọọla chi
ka ndị be anyị si ekene ekene n'ụtụtụ bụ ị saala chi Nna nna ndị a gbali iwe good morning. Ndị amakwa mere ma gị. Abi?
Ee, anyị na-ekene n'ụtụtụ ọ n'efifie ma ọ n'abalị anyị na-asị
ndewo ọ na-abụrụ mmadụ si esi bịa na nke anyị anyị asị ya ahụ deje nnọọ Ee, onye jere ije bata a na-asị ya nnọọ ị batago ma anyị ga-asị bụ nwanne ma m- na nwanne m ma brọda ndewo ị batago na ị lọtawo okay ị lọtawo anyị ọ bụ ebe ndị Igbo asị ndewo okay na na jalogu isi ije oo onye si njem bata ihe anyị na-agwa ya bụ tee eje onye na-ejekwe na-eje ka ya ga-agwa ya ihe anyị na-agwa ya bụ dododo Hey.
Mm,

abacha ji akpụ ka anyị na-akpọ ya okay ndị be anyị na-akpọ abacha bụ ogodo mmiri ya nsịsa um, local food ndị be anyị ama ama ọfụma nke mụ ama bụ ofe ewa anyị na-eri ofe ewa anyị nwekwara achịcha na ụkpọ ọkwụrụ na o nwekwa ofe ọzọ a na-akpọ um, akakpọ opoto
okay nri ndị be anyị na-erikarị bụ ụkwa ma ọ bụ ofe ọha o nwee nke anyị na-akpọ ofe ụda ofe ụda o nwee nke anyị na-akpọ ofe ụtara ọkụ Mm? ofe ụtara ọkụ a ga just nọ just nọ bie ụgụ tinye ya tinye ya ụda Oh, ya bụ ụtara ọkụ.
Oh. ka ọ bụ ndị ha ọ bụ ndị ha sị ofe ofe nsara Mm.
ofe eji ofe ndị be anyị na-esikarị ọ bụ ofe ụchakọrọ Kee ka esi esi ya? Don't ask me that one. Nke ihe eji mara ndị be unu.
na Arọchukwu na dị n'Abịa steeti anyị nwere ọtụtụ nri ee anyị were nke a na-akpọ ikoko ikoko bụ ji ee ji ji a na-ada atọ ụtọ na-adị ka mmiri mmiri so ọ ya ka a na-eji eme ikoko a na-akwọ ya akwọ then etinye ya na akwụkwọ ụgụ wrapụọ ya n'akwụkwọ ụgụ jiri azụ azụ azụ kpọọ nkụ azụ mangala na ndị otu ya wee shie ya the thing atọka i rie ya ị ga-alike ya then anyị wekwa na ofe a na-akpọ ofe achara ofe achara a na-eji o we ndị na-esi isi achara sie ya as ofe wee ndị na-eshikwa ya mix ya with egusi ejiri egusi wee shie ya
enweghịkwa otu ọzọ anyị si asị bye bye na-abụrọ ngwanụ ka ọ dịzie
ka elu na ka egwu ga-asị mmadụ bye bye
I don't know that one though. Biko ndị be anyị na-asị bye bye n'olu Igbo bụ Ijeọma.
Ah, sorry, Ijeọma. Ị na-asị ya ị sị ya bye bye. Ee, eh, kee ka e si ekwu ya. Ị ga-asị ya jee n'ihu. Oh, jee n'ihu. Jee n'ihu. Okay. Cause ya ọzọ na-asụ nna nna na na redio. Ma m chee mm. gere redio, m ga na-eche na redio.